Seó faisin tá ar siúl anseo tuismitheoir sa scoil, Patricia Uí Fhátharta a chuir le chéile seo anocht dúinn agus is mar chuid den feachtas bailiúcháin airgid atá an seo ar siúl sa scoil. Tá muid ag cur píosa síneadh leis an scoil, beidh naíonra Ros a' Mhíl ag tíocht síos ag an scoil agus beidh muid ag tógáil naíonra ansin chomh maith le halla agus chomh maith le cistineach a bheidhs muid féin agus an naíonra ag úsáid agus just ag tabhairt áis eile dhúinne agus don phobal i Ros a' Mhíl. Anois, thosaigh muid é sin ar an 20ú lá de Mhí Deireadh Fómhair agus tá €82,000 bailithe againn ó an t-am sin go dtí anois agus tá muid, beidh muid ag cur clabhsúr leis an bhfeachtas bailiúcháin seo ar an 1ú lá de Mhí Meithimh agus seo is dóichí an rud poiblí, an rud pobail is deireanach a bheas muid a dhéanamh. Tá sí théis roinnt mhaith siopaí a fháil ar bord linn bhus do dhíon, cuid de áitiúla agus cuid de as an bhaile mór. So d'éirigh léithi Tigh Standún a fháil ar bord linn, Penneys agus Carraig Donn agus chomh maith leis sin fuair sí scéal eile, siopa carthanachta Head and Limbs Ones ar bord chomh maith agus an Galway Wedding Centre. So bhí muid an-sásta leis an méid sin gur tháinig an méid sin ar bord linn le haghaidh an oíche seo. Agus an blouse, dry blouse, agus an sciorta sin ar fad. Le cúpla lá anuas.
Bhí glaochannaí ag tíocht, bhí teachtaireachtaí ag tíocht ag cuartú ticéid agus fiú inniu anois nuair a fuair muid amach go raibh na ticéid díolta amach, bhí fós glaochannaí ag tíocht agus bhí muid ag iarraidh a bheith ag míniú dhóibh go mbeadh seans ann iad a thíocht isteach agus seans ann nach mbeadh suíochán ann dóibh mbeadh an oiread ach go n-oibreodh muid amach é de réir mar a mhínigh siad go mbeidh. Beidh neart spóirt agus craic ar na cúrsaí. Tá models ar fad páirteach ann ón. bpobal ar fad agus chomh maith leis sin tá Rós na Gaillimhe, is iarscoláire de chuid na scoile í Deirdre Jennings, beidh sí sin ag tabhairt cuairt orainn so seo an chéad rud oifigiúil a bheas sí a dhéanamh. Tá Éabha Nic Dhonnacha, iarscoláire den scoil freisin, í a bhí ag imirt, í a bhíonns ag imirt rugbaí, bhí mar chaiptín go, faoi ocht déag rugbaí na hÉireann anuraidh agus tá sise ag bronnadh, an léine a bhí aici féin agus í mar chaiptín, tá sí á bhronnadh ar an scoil agus tá sí ag dul é sin a dhéanamh anocht dúinn. So beidh neart, beidh line dancers freisin ann, so níl a fhios cén spóirt agus spraoi a bheas anocht ann really. Siad ag déanamh an-jab ag bailiú airgid leis an scoil a dhéanamh suas nua agus Tá sé fíor tábhachtach go mbeadh an scoil déanta deas agus go mbeadh daoine a thabhairt isteach sa gceantar mar gheall ar scoil mhaith i Ros a' Mhíl. Siod é an chéad gheansaí na hÉireann a fuair mé nuair a bhí mé mar chaiptín ar foireann faoi 18 na hÉireann i 2022. Is tá sé speisialta dhomsa bheith in ann mo chaipín agus mo gheansaí Éireann a thabhairt ar ais den scoil mar. Thug siad go leor cúnamh dhom agus rudaí ar an gcaoi sin nuair a bhí mé níos óige le spóirt agus chuile rud freisin. Tá mé anseo chun tacaíocht a thabhairt don scoil mar tá siad ag cruinniú airgid chun an scoil a dhéanamh níos mó agus dúirt mé nach raibh ach triúr i mo rangsa nuair a bhí mise ann, i rang a sé ní raibh ach triúr so tá sé an-deas cloisteáil go bhfuil níos mó spáis ag teastáil agus tá súil agam go gheibhfidh siad an méid atá siad ag iarraidh an cosán nach mbíonn siad ann go coitianta agus tá sé, is is rud an-deas iad mar tá siad in ann éadaí a fheiceáil agus tá sé go deas do na cailíní a bheith ag siúl agus.